maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba eh, nouvelle express lajɛbaw a minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ jamana kɔkan fɛnɛ maa minnu bɛ k'an lamɛn k'an lajɛ eh, sikaso kɔnɔ yan bamakɔ kɔnɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka a waleɲuman dɔn fo yan fo a sigiyɔrɔ la kari la k'a fɔ eh, a bɛ nouvelle express ale jabaranin sanfɛ yɔrɔ an y'a fɔ a ɲɛna don tɛmɛnenw na k'a fɔ min ye nouvelle express anw ka eh, bonba dalen don bamakɔ an ka studio kelen bɛ bamakɔ ɔ sikaso yanninɔ an ka studio kelen fɛnɛ bɛ yan o kuma a filɛ o studio de lajɛli la jɛmukan bɛna boli o studio de kɔnɔna la jɛmukan in an ko ale de ma ɔ maaya baro adamadenya tɛ taa maaya baro kɔ n'i ko maaya i ko adamadenya ɔ n'i ko adamadenya yɛrɛ fɛnɛ ko diɲɛnatigɛ diɲɛnatigɛ bɛ kɛ ni adamadenw de ye ɔ adamadenw walasa ka se ka ɲɔgɔn kɔnɔta dɔn ka ɲɔgɔn ka degun dɔn f'a ka baro de kɛ o de kama an ye jɛmukan sigi eh, nouvelle express ale sanfɛ eh, nouvelle express a bɛ sɔrɔ cogo min na an b'o cogo in de fɔ a ɲɛna fɛnɛ a bɛ an ka jɛmukanw sɔrɔ an ka page facebook sanfɛ n'o ye nouvelle express ye a b'a sɔrɔ youtube fɛnɛ sanfɛ an ka compte youtube o fɛnɛ la nouvelle express ye an ka compte instagram sanfɛ a b'an ka jɛmukanw fɛnɛ sɔrɔ yenninɔ o kuma ye jɛmukan min labila aw ye jɛmukan in ko a ma maaya baro maaya baro ne ye mohamɛd sise ye nka jɛmukan in kɛnɛ kan tuma bɛɛ an bɛ wele bila an ka hakili juru canen ma min bɛ se ka na kuma n'an ye maaya baro kɔnɔna la a filɛ an kɛrɛfɛ jɛmukan fɔlɔ ye bi ye o kuma an b'a to a yɛrɛ b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ lamɛnbaaw ni filɛbaaw ye balimakɛ i ni yanba nba an b'a fɔ awuzubilayi mina sitana razimi n'an bɛ don an ka diɲɛ fɛn o fɛn na an bɛ sitana gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ ka tila k'an sinsin ni ala tala tɔgɔ barikama ye ale de bi a bɛɛ daminɛ ale de bi a bɛɛ lajɛlen laban ka soli an ka kira sanumaba in kan n'o ye an kundigi mahamadu rasulula sallallahu alaihi wasallam ye a n'a su dunkew ala ka an nafa n'u barika ye o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nouvelle express ɲamadabaw bɛɛ la mhm. mali kɔnɔ komi i y'a fɔ cogo min fo ka taa se mali kɔkanna ma mhm. eh, ne yɛrɛ ka se nin kɛnɛ kan bi mhm. eh, n'an ye nouvelle express fo an b'i yɛrɛ fo ka i n'i ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo
ne tɔgɔ ye batɔma kone mɛ bɛɛ bɛ n wele ko vieux kone n dɔnnen don ni o ye n ka baara ye kunnafonidi ye ani adamadenya nasiraw wele sera n ma bi o de y'an se yan ka se ka na ni nouvelle express kunnafonidi so min ni jigida kɛma ka don nataw la an n'a mɔgɔw ka jɛ ka ɲɔgɔn baro kɛnɛ kan n'i bi min wele ko maaya baro mhm. an bɛ dugawu kɛ ala k'an da bɛɛ sahaba ma yarabi
ayiwa eh, an filɛbaw nouvelle express jabarani filɛbaw mali kɔnɔ mali kɔkan a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a mɛn eh, an balimakɛ an ka maa hakili juru canin a bɛ wele tɔgɔ min na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a la o de ye vieux kɔnɛ ye ayiwa karamɔgɔ vieux kɔnɛ an tɛna munumunu sala wɛrɛ kɛ nin ko la mhm. ka sababu kɛ eh, jɛmukan in maaya baro mhm. a bɛ tɛmɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen mhm. wa dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen min don fɛnɛ waati ba tɛ an bolo a la o hukumu kɔnɔna la eh, an b'a fɛ ka a yira maaw la ko nin ye jɛmukan in tako fɔlɔ ye ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a tako fɔlɔ ye nin ye an bɛna babu sen fɔlɔ min ta k'o walawala Eh, kuma dɔ bɛ yan an b'a mɛn maaw da kuma bɛɛ mhm. danbe ye danbe ye danbe ɲuman tɛ karisa la dɛ karisa danbe ka ɲi dɛ mhm. an ka to an danbe kɔ mhm. eh, n b'a fɛ k'a dɔn yalima danbe yɛrɛ ye mun ye dɛ yalima adamadenya taabolo dɔ de don wa walima kuma gansan de don an ka eh, sigida kumaw la wa an b'a fɛ k'a dɔn danbe yɛrɛ ye mun ye vieux kɔnɛ
alhamdulilayi sise i da sera nin ɲininkali min ma nin ye kumaba ye kuma min n'an bɛ se k'a fɔ fɛn min bɛ an ka jamana jɛ bi mali yan kɔnɔ danbe ye kuma don kuma min an bɛ se k'a misali ni fɛn min ye bi o de ye n'i ko jamana o jamana bi demokarasi tilen na i b'a fɔ ko jamana mana sigi constitution de bɛ sigi a la i y'a faamuya n'i y'a mɛn danbe a ni fɛn min bɛ se ka suma bi o de ye constitution ye an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw mamɛd maa si tɛ se k'u sara sɔrɔ u tun ma siniwa kɛ u tun ma angilɛ kɛ u tun ma faransɛ kɛ mɛ u bɛ baara dɔw kɛ ka bila baara minnu bɛ yen i ma siniwa kalan i ma faransɛ kalan i ma angilɛ kalan cogo o cogo n'i ma b'u ka baara ninnu sira fɛ tɔ b'a jɛ kurukanfuga mɔgɔw b'a kalama mhm. anw ka maakɔrɔw ka baara kɛlenw de don mhm. i y'a faamuya mhm. danbe an ka constitution de don an ka lawale mɔgɔw ka constitution de don ka a lajɛ an ka maaya taabolo kɔnɔ mun bɛ bɛn mun ti bɛn mun b'an ta ɲɛ mun b'an sigi kɔfɛ n'olu de farala ɲɔgɔn kan k'o dafara a bɛ fɔ ko an danbe ka se ka a fara ɲɔgɔn kan bakurunba kelen na mɔgɔw k'a dɔn adamadenya tɛnɛ tiɲɛ fɛnw an ka maaya bɛ se ka basigi ni kolosuma sɔrɔ cogo min na olu ni olu farala ɲɔgɔn kan k'o sira tilen o de bɛ wele ko an danbe o tuma na ni fɛn min bɛ se ka da ɲɔgɔn ma ni anw bi mɔgɔw b'a dɔn o y'an ka constitution an ka sariya sunba nin bɛ bɛn mali kɔnɔ a bɛ mini a bɛ constitution de kɔnɔ nin tɛ bɛn mali kɔnɔ a bɛ constitution de kɔnɔ maliden ɲuman ni nin ka kan mhm. mali ni nin man kan mhm. wa i b'a sɔrɔ n'i bɔra a sira kelen kelenna bɛɛ fɛ k'i ma si sɔsɔ mhm. jamana tɔɔrɔ foyi t'an sɔrɔ nka anw ka constitution ye n'o y'an danbe ye an ye sira bilali tɛ dɛ an t'a fan yɛrɛ dɔn bilen Hmm? Voilà en gros n bɛ se ka min fɔ danbe yɛrɛ min ye hmm. o y'o de ye
ayiwa eh, nouvelle express lajɛbaaw ne hakili la aw ni ne an caman ye faamuyali kɛ danbe yɛrɛ ye mun ye an ye a dɔn bi an bɛ caman kun b'a dɔn nka caman fana kun t'a dɔn danbe ye mun ye an bɛɛ bɛ danbe fɔ ɔ an ye faamuyali kɛ karamɔgɔ vikone ale ka laseliw la k'a fɔ danbe ye min ye karamɔgɔ vikone i ye danbe fɔ an ɲɛna mhm. o ta bannen nin y'a yira k'a fɔ an kɔni donnen de filɛ nin jɛmukan kɔnɔna la mhm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ an donna jɛmukan kɔnɔna la mhm. jɛmukan bɛ Eh, sigi kumasen min kan o ye danbe ye e ye danbe ye i y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ɔ nka i y'a da an ma bakurunba la nka an bɛ se ka a ɲini i fɛ i ka se ka walawalali wɛrɛ da an ma walasa cogo min na hali bi an ka se ka danbe in faamuya wa très bien euh, y'a dɔn n ye kuma daminɛ ni an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw ye k'a fɔ mɔgɔw don mɔgɔ minnu minnu hakili tun bɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛlatigɛ sigida o sigida walima baarada o baarada fo fɛn dɔw de ka ye yen minnu n'a bɛ fɔ an kana nin kɛ a tɛ fɔ karisa i kana nin kɛ dɛ maa si kana kɛ ɲɔnɛ fɔlɔ an ka mali n'i ko k'i bɛ bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ k'e ye maliden ye bonya tun bɛ da i kan tanga b'i kan mɔgɔ n'i ko min mɔgɔw bɛ da a la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an tun bɛ taabolo min kan o de danaya tun b'an kan o de sabati tun b'an kan o de bonya tun bɛ an kan k'a fɔ an tun bɛ taabolo minnu kan o taabolo in ye jumɛn ye o de ye an danbe in sira tilennen ye o nana cogo di an ka maakɔrɔbaw y'u sigi ayiwa ni an ko ko an ka sigi ka mɛn ko an ka jamana ka kɛ jamana lafiyalen mhm. ko an ka eh, denmisɛnw ka barika mhm. an ka sigidaw ka barika mhm. an k'a lajɛ fɛn minnu ni fɛn minnu tɛ bɛn an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye k'o kɔn k'o ye k'o to yen mais problème nana kɛ mun ye a kelen tɛ yen min sɛbɛnna o de kɛra a la eh, fiɲɛ ye a ma sɛbɛn danbe de tun bɛ yen a bɛ bɔ da ka taa da dɔ la sɛbɛnni ma k'a la sɛ a ma sɛbɛn n ka da kun bɛna se o ɲininkali yɔrɔ ma a ma sɛbɛn a ma sɛbɛn a kelen tɛ yen min sɛbɛnna a tun bɛ bɔ da ka taa da de la i b'a di dɔ b'a di dɔ ma jɛmukan ɲɛ talenw an bɛna se olu ma k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an danbe dakuruɲɛ kelen pewu don mais an bɛ se ka ɲinan kɛ k'a walawala a tɛ se ka fɔ ka se ka ban a dan na parce que fɛn dɔ kun don min ni a jate kun bɔra danbe bɛ daminɛ du de kɔnɔ ka bɔ du kɔnɔ ka don quartier kɔnɔ ka bɔ quartier kɔnɔ ka don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ de aw kana nin kɛ du kɔnɔ du kɔnɔ denmisɛnninw kana nin kɛ dutigi k'a denw bila sira dɔ kan mhm. dutigi ka a ka dukɔnɔmɔgɔw bila minɛn dɔ u yɛrɛw ma ani mhm. maa wɛrɛ ma mhm. quartier kɔnɔ quartier ɲɛmɔgɔw ka eh, sariya dɔw sigi quartier kɔnɔ a tun bɛ fɔ mɔgɔ tɛ nin kɛ
anw ka sigida in na mɔgɔ tɛ nin mɔgɔ tɛ nin kɛ mm-hmm. anw ka sigida in na mm-hmm. o mɔgɔ a bɛ fɔ o min na ko mɔgɔ tɛ nin kɛ dɛ mm-hmm. i b'a sɔrɔ ni o jɛra k'o to yen o hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma sigida maaw ani sigida wɛrɛ maaw ah. walima dunan min yɛrɛ bɛ na sigida in kɔnɔ o hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma o hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma ɛɛ misali la fɔlɔ a tun bɛ fɔ anw ka ko ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛ sigilen don denmisɛnnin e k'a to mɔgɔkɔrɔba de ka kuma fɔlɔ i ka sɔrɔ ka kuma tiɲɛ don bonya don mais fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ bonya ye o ye mun ye ni denmisɛnnin ko a bɛ kuma maakɔrɔba ɲɛ kuma bɛ taa sira min kan a t'o dɔn a man ka min fɔ a b'o fɔ a tɛ kuntilenna dɔn a yɛrɛ la
o de y'a kun ye ni maakɔrɔba kumana ka dan hakɛ min na hali ni k'i bɛ tɛmɛ o kan i n'a dɔn da bɛ se nin ma da tɛ se nin ma parce que ni maakɔrɔba min kumana nin ye o da ma se nin ma kosɛbɛ ni denmisɛnnin min misali la a tun bɛ fɔ ne bɛ sin ka maakɔrɔba bɛ girin ka kuma ta aa nin t'an ka danbe nin t'an danbe ye dɛ nin t'an danbe ye denmisɛnnin jɔnni ka denmisɛnnin ye o tun bɛ fɔ fɔlɔ nin bɛ bɔ du jumɛn na o bɛ bɔ du jumɛn ani karisalakaw fɛ yen dunan nalen don très bien walima karisalakaw ka den don très bien an ka danbe dɔ kun ye jumɛn ye laada siraw fɛ o fana kun bɛ yen non i b'a sɔrɔ anw fɛ yen waati dɔw bɛ yen muso dɔw bɛ yen u bɛ fini dɔw don o ye an ka taabolo ye dɔw bɛ fini fimanw don dɔw bɛ fini jɛmanw don n'i ye fini finma in ye a la i b'a sɔrɔ la kɔrɔ dɔ b'o la ni o tigi b'o minɛn kɔnɔ ni a ma fini finma in don aa nin t'an danbe ye dɛ nin t'an ka taabolo ye i b'a sɔrɔ o fini finman don o don la o bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka tanga dɔ kɛ o bɛ mɔgɔw kisi minnu t'a dɔn o b'a to mɔgɔw bɛ se k'a tigilamɔgɔ tanga ani tanga hakɛ min ka kan i y'a faamuya kosɛbɛ an ka maaya sinsinnen kun don mhm. ninnu kan mhm. muso furulen mhm. ni muso furula fɔlɔ fini dɔw tun bɛ i b'olu don muso min ma furu fini dɔw bɛ yen i b'olu don muso min ma furu n'a fini fasɔn dɔw don a furulen a muso furulen ka nin fini ninnu don n t'an ka sigida danbe ye dɛ n t'an ka sigida danbe ye nin ma ɲi fiyewu a kun ye mun ye e min ye muso furulen ye i ye finiw don fini min n b'a bɛɛ f'i ye ka tila k'a tɛrɛ a tɛrɛ f'i ye i ye fini don fini min ye npogotiginin fini ye a bɛ se ka kɛ sababu ye lamɛnbaaw an ɲɛmadabaw ka hakɛ to mɔgɔ dɔ ɲɛ bɛ taa bɔ i fɛ min b'i bila furu minɛn kɔnɔ
fini donko y'o de ye fini donko ye k'a dɔn nin ye muso furulen ye nin ye filiyatɔ ye nin ye eh, cɛsabaatɔ ye nin bɛ k'a ka filiya tɔ dafa nin ye jibaatɔ ye nin ye kɔɲɔmuso kura ye a bɛɛ n'a ka a bɛɛ n'a ka donfini don min bɛ tamasiyɛn jira danbe y'u kuma ka fɛn fila bila a nɔfɛ mhm. kɔlɔsibaaw kun b'a la mhm. nka sinsin an ka sinsinnan kun ye tamasiyɛn de ye mhm. tamasiyɛn kun ye fɛn belebelebeleba de ye an ka sigida kɔnɔ eh, o bɛɛ tun nana don nataw la n'an nana don tamasiyɛn kɔnɔ i bɛn'a dɔn k'a fɔ jɔnko ala an ye kojugu k'an yɛrɛ la parce que mɔgɔ dɔw y'an nɛgɛn ka mhm. fɛn dɔw bila mhm. fɛn minnu n'i ma ɲɛ k'i b'a bila mhm. a falen fɛn na min bɛ se k'i nafa walima min bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa an ka tamasiyɛnw tun b'an ka bulon kɔnɔ fɔlɔ da lateliya la olu tun bɛ bila yen sababu min na n'a bila cogo min na n da bɛna se olu bɛɛ ma o bulonko u y'o k'an bolo bi ko nin ye boli de ye bulon kɔnɔ nin ye bidagaya kow ye an y'o bɛɛ tan ka bɔ yen mais a tan ka bɔ yen n t'o juguya la waati bɛ taa a n'a lako don mais a kun ka di an ye min b'an bɔ dibi la fɛn dɔ ka bila a nɔ na fɛn min bɛ se ka an to an ka sira kan mais malheureusement o si ma kɛ a la an gɛnna ka bɔ an danbe kan k'an bila kɛnɛ kan mhm. kɛnɛ min an tɛ min dɔn an taara k'an da mhm. i y'a faamuya mhm. danbe tun bɛ nin cogo la fɛn minnu bɛ yen ni olu ti bɛn u ti bɛn u ti bɛn sigida kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a ɲɛtaa ko nɔfɛla la sigida ɲɛtaa ko nɔfɛla la olu tun farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu tun b'a kɔlɔsi n y'a f'i ye olu tun bɛ yen i n'a fɔ bi bi in na n'i y'an ka constitution sɔsɔ i sigi a kan kɔni ni kiritigɛlamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ni kiritigɛlamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye wa ɲangiliw fana tun bɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don ka bila min ma kɛ mɔgɔ tɔgɔ la ɲangiliw fana bɛɛ tun b'a la nka eh, danbe ɲangili olu tun ma sɛbɛn mhm, a si ma sɛbɛn a bɛɛ tun ye da ni da de ye eh, denw b'a faw b'a fɔ denw ye mhm. olu fana b'a fɔ denw ye nka fɛn dɔ tun don bɛɛ jɔyɔrɔ déterminé kun mhm, ɔ danbe eh, constitution an ka constitution kɔlɔsibaa an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ kura in na o ye kiritigɛlaw ye yalima danbe dun o kɔlɔsibaa tun ye jɔnw ye an ka danbe kɔlɔsibaaw tun bɛ yen minnu ni cɛko t'a la muso t'a la finya t'a la jɛyako t'a la ni mɔgɔ min yera k'a sɔsɔ kangari i bɛ wele ka kangari da i ye k'i bila sira ɲuman kan nin t'an danbe o tun ye ɲamakalaw de ye
ɲamakalaw jeli b'o la funɛ b'o la garanke jeliw b'o de la tun bɛ dugu kɔnɔ Ahɔɔ. n'i welela nin ye kari masana jɔn de ye ni a fɔra k'i don u b'i majamu k'a b'i mɔkɛ la fɔlɔ ka n'a s'i ma e ala i filɛ nin min na i mɔkɛ ma sɔn nin ma i fa ma sɔn nin ma o fa fa ma sɔn nin ma nin t'an ka sigida taabolo ye a lajɛ i k'i sen bɔ nin na ni olu ka kuma m'a ɲɛ o yɔrɔ la i bɛ taa bulon kɔnɔ cɛkɔrɔbaw yɔrɔ la cɛkɔrɔbaw taa kuma i fɛ k'i lagosi lagosi la na min b'a to i bɛ se ka segin i kɔfɛ i mansaw bonya kama o fana n'i yɛrɛ mansaw ta tɛ kelen ye i masaw o ni masa tɔw fana ka olu n'olu ta fana tɛ kelen eh. o de la eh, an ka fɛn dɔ bɛ yen n'a nege bɛ mɔgɔw la bi nka an bɛ ka ɲɔgɔn wele gendarmerie la n'a ye eh, o ye k'a fɔ denmisɛnnin kɔrɔfɔli ni a papali mhm. kun tɛ maa bɔ ɲɔgɔn na kun dɔ la mhm. maakɔrɔba bɛɛ dama kun ka kan o la mhm, denmisɛnninya yɛrɛ tun b'a waati dɔw ye o kun kun ye min ye ko kɛ kare kɔnɔ très bien n b'a kun f'i ye denmisɛnnin i b'a sɔrɔ ani maa fɔlɔfɔlɔ min n'a b'o ka kangaridakan mɛn n'a bɛ siran o ɲɛ o y'a masa fila ye denmisɛnnin dɔw bɛ olu kalan ka di ka tɛmɛ dɔw kan dɔw bɛ siran ka tɛmɛ dɔw kan minnu bɛ yen ni olu kalan ka gɛlɛn ni olu bɔra u masa fila in ɲɛ kɔrɔ ka don kare kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ ko dɔw kɛ u tɛ sɔn ka min kɛ masa fila in ɲɛ kɔrɔ o tuma maakɔrɔba wɛrɛ minnu bɛ yen olu b'o korije bɔlɔn kɔnɔna la bɔlɔn kɔnɔna la mm. parce que a masa fila tɛ nin yɔrɔ in na yan mm-hmm, mm-hmm. mɛ ni masa fila k'a kɛ a masa fila ɲɛna a bɔra kɛnɛ ma maa wɛrɛw sɔrɔla k'a korije k'a bila sira ɲuman kan komi n'a fɔ a masa fila y'a kɛ cogo min na a b'a dɔn a nin ko in jɔ n ka nin bɔ n ka ɲɛnamaya la nin de ye tiɲɛ ye y'a faamuya ɔ an ka jamana in tun bɛ nin cogo de la ɔ ni mɔgɔw ko dakuruɲɛ kelen na k'u bɛ an danbe ta ko an k'an danbe sira taama est ce que an b'a kan an t'a kan i fate dɔ yɛlɛ ka dɔ den bugɔ k'a ye banini kɛ eh, bɔlɔn kɔnɔ walima ka dɔ den bugɔ dɔrɔn ko a ye eh, fɛn tɔmɔbali dɔ tɔmɔ walima k'a ye nin kojugu kɛ k'a bugɔ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jandarmeri la a b'o cogo la n'i tun taara fɔlɔ dugu si wɛrɛ la i bɔra sikaso yan i taara dugu wɛrɛ la n'i taara denmisɛnnin na jatigi de tun b'i la kun tun b'o la o kun ye jumɛn ye o ka se ka bila i ɲɛ mun bɛ bɛn nin dugu in kɔnɔ mun ti bɛn nin dugu in kɔnɔ an kan ka bɔ sira jumɛn fɛ an man ka bɔ sira jumɛn fɛ denmisɛnnin kan ka mun kɛ o kun ye ka repɛri ye fɛn bɛɛ communiqué communiqué de tun bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa se arajo la kalan kun tɛ mm. tele la kalan kun tɛ mm. kalan min kun ka di ka tɛmɛ kalan bɛɛ kan i b'o dɔn wa mm. o ye da ni da ye communication min bɛ yen n'a tɛ falen mm-hmm. o ye da ni da de ye mm-hmm. danaya bɛ communication min ka tɛmɛ communication bɛɛ kan mm-hmm. o ye da ni da de ye ne k'e sigi k'a fɔ i ye e ka nin sigi k'a f'o ye o ka nin sigi k'a f'o ye a tun bɛ bɔ o sira de kan fo ka taa se ɲininfɛn ma a danbe dɔw n'i m'a sigi n'i banna mɔgɔw ta ma sanctions bɛ yen sanction nɔgɔmani dɔ ye jumɛn ye yadɔ o ka jugu n'a bɛɛ ye karisa eh, den bɔra an den kɔ yalima a a ka ko bɛ cogo di ɛɛ o don ko min ye nin dansagon koba in kɛ yan hmm. ɛ o de don wa hmm. aa ah, ayiwa bon an bɛna mɛn bɔ den min kɔ an bɛ dɔ bɛ k'i kan bɔ an bɛ k'a bila o ɲɛ fɔlɔ. a tɛ di a tɛ di min delila ka tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ. non a tɛ d'o ma. non alahu akibaru.
non an bɛna se a ma ɲɛfɛ. Mhm. parce que an ka bi maaya. i b'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛlen côté kelen ye n'i k'i bɛ hali bɔ muso nɔfɛ bi jɛmukan taalen ɲɛ an bɛna s'a ma u b'a fɔ ko ka muso de sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ cɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ ka tɛmɛ muso kan
don nata la an bɛ se o ma don nata la an bɛ se nin bɛɛ ma mais an bɛ danbe bonda min kan bi danbe in ye fɛn dɔ de ye an ka adamadenya tɛnɛw olu faralen ɲɔgɔn kan ani sira minnu b'a taa ɲɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan mhm. sira minnu b'a to kɛlɛ tɛ don sigida kɔnɔ mhm. sira minnu b'a to an ka eh, an bolola an ka sɔrɔfɛnw mhm. olu bɛ don ba la a tun bɛ yen fɔlɔ eh, ko eh, kawulɛ denmisɛnnin maa kana mangoro kerun nin wagati in na a tun bɛ fɔ ko nin yɔrɔ in filɛ yan fɛ kawulɛ dafɛ maa tɛ mɔnni kɛ yan a tun bɛ fɔ kawuleda fɛ maa tɛ taa nin kungo in kɔnɔ bagan tɛ gɛn nin kungo in kɔnɔ mhm. kun kun de b'o bɛɛ la ninnu ka dugu in na ko kawuleda fɛ ko bagan tɛ eh, gɛn ninnu ka yan fɛ kungo la mhm. kun de tun b'o la mhm. i bɛ taa sɔrɔ kawuleda fɛ fɛn dɔw b'o sigida kɔnɔ minnu i b'a sɔrɔ u ka baarakɛ waati ye kawuleda waati ye kawuleda ale ye jumɛn ye o bamanankan eh, fo samiyɛ eh, samiyɛ bantɔ ɲɔtigɛ waatiw surunya ɲɔtigɛ waatiw surunyalen i y'a faamuya o fɛnw mhm. walasa ka se k'olu tanga a gere kana kari mhm. bɛɛ ka nafa ni a ye mhm. a tun bɛ kɔn k'a fɔ a kana kɛ hmm. ayi n'i y'a ta k'a lajɛ anw yɛrɛ fɛ yan sikaso sigida dɔw bɛ yan eh, village dɔw bɛ yen a bɛ fɔ k'a fɔ eh, sira ma di maa si ma nɛrɛ kari la ɔ ni nɛrɛ sera waati la u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ɔ ko sira labilala Très bien. u bɛ dununfɔw k'a dɔw la ka sagaw faga baw bɛ faga Très dɔw bɛ bien. syɛw faga dɔw yɛrɛ bɛ misi faga ko kuma ko sira dira très bien mais u tun b'a u b'a don code la code ye mun ye k'a kɛ komi i n'a fɔ tinɛma ko don o y'a sɔrɔ fɔlɔ maanifin bɛ tinɛ sigi ko o bɛ don siran o bɛ siran n'i ti tinɛ sigi i ka maaya n'a kɛra min ye o y'i garijɛgɛ de ye an bɛ nin yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye u k'a mɛn ayiwa eh, karamɔgɔ vieux kɔnɛ eh, an b'i fo k'i barika da mhm. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ɲininkali eh, min kun b'a la k'a fɔ n yɛrɛ o labɛn i mhm. kama bi ɲininkali tɔ ye kelen ye mhm. an ma se k'ale jaabi ale ma ɲininkali ma se ka k'i la yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ i k'a jaabi an bɛna o bila ka sigi nata kɔnɔ siga t'a la ka sababu kɛ an y'a fɔ maaw ɲɛna jɛmukan in n'o ye maaya baro ye a bɛ sigi nouvelle express ale kunkan fɛ n'ala sɔnna a ma dɔgɔkun o dɔgɔkun tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen a bɛ nin jɛmukan in a b'a sɔrɔ nouvelle express ale jabaranin sanfɛ facebook sanfɛ ani instagram ni youtube an'an ka eh, site web yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ayiwa eh, vieux kɔnɛ waati y'an ta tigɛ Awa, waati- an bɛ foli d'i ma ka tila ka kuma laban d'i ma i ka se siga t'a la an foli bɛ dɔ aw fɔ. fo Awɔ. nouvelle express an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ kunnafoni sosira sanima ye ya rabi amin Eh, ala ka barika don a la Ya Rabbi. Eh, a kow daminɛtɔ min filɛ nin ye ala ka an bɛɛ sahaba ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka ɲɛsin a ɲamadabaw bɛɛ ma eh, an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mhm. n'i y'a mɛn ko hakili mhm. balo ye kunnafoni de ye ka i yɛrɛ fana fo i ka danaya dali la an kan ka wele ka na kɛnɛ kan dan tɛ foli min na ka dugawu dɔ kɛ mhm. ala ka sigi nata yira an na ayiwa ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn ne tɔgɔ ye mohamɛd eh, n jamu ye sise ne ye jɛmukan in ale eh, kuma sentɛmɛla ye ɔ jɛmukan in k'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ vieux kɔnɛ an bɛ ɲininkaliw de sɛmɛ a la an b'a fɛ na a k'an bɛn tarata nata nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen n'o dana gosira mali kɔnɔ mali kɔ kan nouvelle express ale kunkan fɛ wasalam